o nwere ihe m sị ka m jụọ gị Nkechinyere Asiegbu kedu ihe ị ga-eje enweta kedu elele ị ga-elite na ụmụ wuruwuru a unu na-eme ha ke ihe i ji wee chuzuo jee buru ego from politicians na bribe ndị mmadụ here and there here and there here and there ke maka ihe ọ okay now program i melu yesterday with nwa Kalaba a na-akpọ Nsima ka unu na-akọwazi de that na Radio Biafra na ọ dịrọzi mma na ọ na-eme mkpọtụ wụụ na mmadụ a na-anụ ihe a na-ekwu na ọ rubbish ka ọ wụ na unu ga-emepe radio ọzọ ị makwa onye mepelu Radio Biafra na ihe a bụ structure Nnamdi Kanu ka unu na-eme attack ihe a Radio Biafra Nnamdi Kanu because na ọ nọ n'aka ndị Nigerian police nya nwa ka unu ji wee chọzi imepe radio nke unu the same agenda anụnwa ka i melụ Simon Ekpa approach atakụrụba Simon withdraw from Simon now ị gakwuru nwa Kalaba ị mara ihe o take-iri Nnamdi Kanu unite ndị South eh, ndị Niger Delta and ndị Igbo ọ kwa ị ma ihe o take-iri ya ị mara before Nnamdi Kanu e-emerge ị makwa na division dị too much ụdị hatelu ndị Igbo ndị ndị Niger Delta hatelu ndị Igbo but kịta anyị niile afụgo onwe anyị as one i wee ga were ego na-a-bribe ha the whole of ndị Niger Delta niile sọsọ a few even unu bribe a few unu ọ kwetara ị na bribe ha niile division ka itiwe anya ke ihe kedu elele ị ga-erite ya what is ke ihe bụ your target anya ọsọ m na-agbakọ ka m malụ ihe ị chọrọ mana Nkechinyere Asiegbu ọ kwa ị ma na ihe unu na-eme ihe a division ahụ unu bu na-abata ihe a ya mere Asari Dokubo na Uwazuruike ji wee jee meet Yerima Shetima wee gwa ya sị a sị release kwana Nnamdi Kanu Yerima Shetima na ya passes the message to the cabals unu nwa na-eme Nnamdi a chọghị release Buhari ekwugo na ọ ga-e-release Nnamdi Kanu now because of unu unu pressurize bago ndị otu unu ama m network unu niile network unu niile amaara m ya unu na unu na kedu ihe a na-akpọ ya bụ eh, Mr. Rezo na Uche Mefor ofu agenda ka unu ji abịa unu na Asari Dokubo bụ ofu ihe ka unu Uwazuruike bụ the same thing network unu amaara m na ị pushu gaa ebe Simon nọ pushuo ndị mmadụ anya ndị mmadụ dị ebe Simon Ekpa nọ too much na i withdraw from Simon Ekpa na ịmakwulu ebe nwa Calabar nọ bụ eh, Nsima nọ ịmakwulu there ị ga na-emebi ihe underground kedu ihe elele ị ga-elite na eh, eh, Nkechinyere Asiegbu bụ Nelly ke maka ihe ọ amarọkwa m na onye Igbo ya na-eme ụdị omume a ị na-eme nwatakịrị dị ka gị ị mara m uchekwa ịtụ ha ị nọ ya yesterday ka m fụrụ gị nnọọ ọfụma very clear a small girl dị ka gị na-eme ụdị omume a eh? obere nwa dị ka gị mana ihe m na-agwa unu bụ unu nwa bụ ndị na-egele egele ka m na-agwa atụọla ọmalụ ọmalụ atụọla ofeke o felu felu isi n'ọfịa were ile gị gụọ eze gị ọnụ ana m arịọ unu pụta na ebe Simon Ekpa nọ Simon bụ Nelly Nelly bụ Simon madam oyibo wu Nelly ndị a niile bụkwa the same yesterday ahụ Nelly na-eme Nsima na-eme Nelly interview ka other group ya na-eme Simon ha na Simon Ekpa na-enwe program at the end ọ dị gị ka ọ na ha anọrọ together at the end of the day na ha ncha ga-abịa together as one na ha na-aplan ije mepee radio ị nọdụ na-asupport ha ị nọdụ na-asupport ha emegide nnọọ all these things bụ emegide mechaa na Simon ebido control be ha bido control be the comment nọ there a na-afụ comment after that comment ahụ afụọ ha muscle si na ha na-ewin ọ bụlụ onye dị ka gị na-eje asupport ha mana lote elote na mma na many comment ị na-afụ that place abụrọ ndị be anyị na-enye Nigeria government gwara unu na Nnamdi Kanu nwere a lot of followers and then na ha dị strong na na media that they need to upgrade ọ upgrade ahụ ka ha mere ihe a lot of Nigerians eji akwụrụ ha ụgwọ ha mepee Facebook with ihe afa ndị Igbo na-acomment ihe anyị na-ene anya that is the reason why i mee video under 10 seconds i mee video two times ha ga-acomment chaa there the same people just nọ watch ihe m na-agwa gị ị gakwa na another place kwa video onye ọzọ mepalụ ọ ga-abụ sometime m gaa n'ebe Efe mere video nee anya na comment nọ there ndị agwa na-acomment kwa na my own jump kwalụ gaa there gaa comment ya Biafran Child mee ha jump kwa gakwa there ị fụ na the same people na-acomment ihe a their job is just to comment ha nwere time full time ha nwere to comment m drop all this video na efu ha alarm bịa ha ozugbo nee anya ka m gwa gị o nwere ndị na-asị ka anyị unite ya ka anyị unite-ịa focus focus ekwuzina that focus anwa ị na-ekwu that focus ahụ I'm seeing you as the worst enemy ka anyị na focus on focusing on what because of the ihe a ndị a na-eme mere Nnamdị Kanu ka ji wee nọdụ ebe ọ nọ ihe a ihe a ha na-eme ihe a this is their plan ha ji wee set Nnamdị Kanu up wee jide ị ma na before Nnamdị Kanụ nwee problem the last person ya na ya naabọ kwuru okwu bụ eh, eh, Nkechinyere Ofoegbu ị na-ene anya Nelly anụnwa before o nwee problem ọ nwere ya the last person ya na ya na I mean second person ya na ya kwuru okwu bụ bụ Nelly Ofoegbu because ọ Nelly bụ ihe connectịlụ nyanwa connectịlụ connection ya ha niile ha maka ha si wee pịa the network e wee link it to Nnamdị Kanụ eje ha je jide ya hmm? mana ihe m na-agwa gị asupportụzina ndị a unu na-etipịa ọkwa ị na-afụ ka eji style na-etipịa the struggle ha nee anya fụ na na pressure dị ebe Simon Ekpa nọ e withdraw go from there Simon bụ slow and steady ka ọ na-eme o pushuo ọ nachịa azụ o preachibelụ gị ihe ị chọrọ ịnụ o preachibelụ gị nya relaxịa o pushikwa again ọ na-aga ọ na-adọta unu nwayọọ nwayọọ ọkwa ịma na eme ihe a na-akpọ media media anụnwa ị na-ene anya ọ na-acontrol the mind of people bụ media that is why ị na-epreachilụ gị one particular thing all the time all the time o nwere mgbe ọ ga-elu ọ banye gị n'ụbụrụ ọ na ịmarọ that is why iji wee fụ this people na ị fụ Simon mgbe ọbụla ọ nọ na ọ nọ na ọ nọ na Facebook all the time ọ nọ na Facebook ọ ga-ekwugide ekwugide ikweta by force ọ ihe na-eme ịmara na nna iche na ndị ndị nna gị ochie iche na Christianity ka ha na-eje before ịmara na o nwe chi ha na-efebu before ọ media ka eji wee pushuo gị jili slow and steady pushuo gị ha nyanwa mere mụ na gị naabọ ji eme n'afa nna today ka ọ na ịmarọ ọ media that is why ị bata na nke ndị Arab country ị nwerọ ike ịpụta dị afụ ebe a na-eme n'afa nna na television ha because na ha mee ya two or three times egolu mkpụrụ obi ndị be ha system ndị anụnwa ji wee bịa wu Nelly I mean eh, Nkechinyere Ofoegbu abi Nelly afa gị ofu ihe anwa ị ma ihe ha na-eme ndị a abago m ime ịbribe m ndị a akpọgidego m na-akpọ m na phone ebido kpọọ gị asị gị na ihe ị na-eme ahụ maka na ndị be anyị na-alike video ị na-eme hey nwoke ọma na ị na-ekwu okwu ọfụma nka nka na-aba gị ime na-aba gị ime mgbe m ji wee chọpụta ha atryịgo fụ that na na m enweta enwerọ ike inwetanwu m ha gbaba ha gbazi ọsọ ha da-akpọzi m na ha da-akpọzi m na ịnwere agara enwetanwu m etu aka unu si na-akpọ ndị mmadụ and ebe buru ụzọ akpọọ gị a na-awater the ground were nwayọ na-awater the ground na-emeta gị ọyị na-emeta gị ọyị na-emeta gị ọyị at the end of the day chipuolu gị in na ọ kwa ị mara ndị DOS anụnwa na ọ dị ka ndị amacharọ ihe ha na-eme na ha kwesịrị ime etu a just to be spoiling your mind gradually nwayọọ nwayọọ na ndị DOS ekwesịghị imeke n'etu a na ọ kwa ọ bụ na e mere etu a na ọ ka akakwanụ mma na ndị a amarọ ihe ha na-eme onwere onye ha na onwerọ anything ha na-agwa mmadụ nwanne jee na redio biafra ị chọrọ ịnụ news how long ka itinyegolu redio biafra ọtụtụ n'ime unu bụ sọsọ mbọsị Nnamdị Kanụ ya ekwu okwu ka ị na-eje na redio biafra ị mara na onwe na-ebrokasị na redio biafra unu si na everywhere dị quiet enwere rapture media enwere so many na-ebrokasị na enwe ndị na-ebrokasị n'ụtụtụ nwee ndị mgbede nwee ndị afternoon redio biafra na a na-ekwu okwu na ya everyday why not you go there ka ị na-anụ nke na-eme ị chọrọ ije ebe na-eyi Gucci ebe eji ebe na-efegharị key Ferrari n'aka ebe na-eke ego ị pụta ị sị na o nwerọ ihe ndị DOS na-alụ jee na redio biafra as I'm talking now somebody na-ebrokasị there were ile gị gụọ eze gị ọnụ gwa Nelly Ofo eh, Nkechinyere Asiegbu alias Nelly Ofo alias Doctor Nelly Ofoegbu gwa ya sị ya nya emezina ihe ọ na-eme onye nwa ka afrọntụrụ ihe a ọ na-eme bụ e, e, ka e na-ejiche Nnamdị Kanụ mụra mmụọ ọ bụ na erelizurọ Nnamdị Kanụ very soon ị ma na ọ n'aka Nelly Asiegbu and Simon Ekpa gwanụ ha stọpụ all this rubbish ha na-eme gị nwa na-asọpọtụ kwanụ ha asọpọtụ o doo gị anya na i so wee jide Nnamdị Kanụ ebe ọ nọ mbọsị ọbụla unu na-enyerọ ha full support now that is case closed a mara na anyị dị n'unity na anyị nọ n'udo ya bụ oru ụka ka m na-ezunyere unu the day unu stọpụrụ ịsọpọtụ Simon Ekpa Nelly eh, eh, Nkechinyere eh, Asiegbu bụ Nelly ụmụnwaanyị a nọ some of ụmụnwaanyị a nọ na Amerịka ndị highway anụnwa the day unu kwụsịrị kwụsị ige ihe ha na-ekwu e nye gị ego ị sị na ị chọrọ ego ha that day ka ị ga-afụ mmeri anyị ga-enwe ebe ha nọ ebe ndị Nigerian government nọ mana site n'ike nke Chukwu very soon a ga-erelize Nnamdi Kanu ọ bụ na ọ pụta ka ọ gbalụ unu afa stay tuned gaa na redio Biafra jee there na a na-ebrokast ebe ama 24 hours every blessed day hmm? onye nụ ya kaalụ nwanne ya onye ahapụna nwanne uche unu dịkwa ya Nnamdị Kanu gwakwara unu na ọ gara edisappoint unu na ọ kwa unu ga-edisappoint ya kedu ka i si wee nọdụ n'anya ọcha gị na-adị na-ene anya struggle a na-ezulu ha struggle a nwayọọ nwayọọ kịta ha na-achọzi imepe radio under IPOB another radio again ihe niile ha na-ebe ebe a na-eme a na-awatch reaction unu na that the same program ka Nelly na-agwa unu that na na e nwelu need for ime extend sit at home till Friday eh? anyị nwere need ime sit at home till Friday just ihe a na-achọ ha bụ ebe people ga-eji wee dị frustrated na this struggle nwanne m unu na-efollow ihe ndị DOS na-agwa unu oluo nke tigbuo ozugbo ndị DOS ya sị anyị na oluona ngwanụ onye ọbụla ka anyị gaba n'igwe na igwe bụ ike gidigidi bụ eze eze sọsọ ya yiwe ọsa ndewonu